ndị mgbe nne nna nna gị gwa- mepere ọnụ gwa gị sị gị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ka ọ gbọọ ụfụfụ na gidigidi bụ gịnị ugwu eze ọkọ kọwa mmadụ ya gakwuru mmadụ ibe ya ka ọ kọọ onye ahụ ọ kọwa anụmanụ ya gakwuru gịnị ukwu osisi o nwere akwụkwọ nsọ karịrị nke a. ọ bụrụ na anyị sowe ụkpụrụ anụnwa ndị nna nna anyị ji wee bie mgbe gboo be anyị ga-adị mma mana nke a gbara ọkpụrụ anụmanụ onye yaba arụ kama a ga-edupụta ya n'iru ụlọ ụka ka a tụọrọ ya ego ka e duje ya ụlọ ọgwụ otu ndị ọcha wetara ya ụka si wee were ụlọ ọgwụ wee na-eduje nkịta na anụmanụ ha nwere ụlọ ọgwụ ma ya bụrụzi anyị nwa bụ mmadụ kama a ga-atụ ego ka e duje onye ahụ ụlọ ọgwụ a sị onye ahụ ya jee gote statue Vejin Maria o jee gote n'akpa ụlọ ụka a sị ya ya bịa bookuo mass na jizọs ya-agwọ ya ọya ọ bịa bookuo mass a nara ya ego a sị ya bịa bịa bịa golu mmiri na mmiri na-agwọ ọya o jee golu mmiri ihe a ka onye a ya-atagide afụfụ anụnwa n'ụlọ ụka nwa o si eje tagide afụfụ ọya ahụ wee gbuo ya ọya ahụ gbuo ya maka na ọ fụrọ ego o ji eje ụlọ ọgwụ fada ma ọ bishọp ma ọ pastọ nwe ụlọ ụka ahụ ejee na file onye ahụ nke bụ ebe a na-ede afa onye ahụ n'ụlọ ụka e wee mara ma o ji ụgwọ n'ụlọ ụka tupu e nie ya nke a bụzikwa ozu nwụrụ anwụ nwụrụ maka ihe isi ike nwụrụ maka afụghị ego e ji eje ụlọ ọgwụ maka na anyị ga-abụ n'ọrụ ihe a na-ekwu bụ ọrụ Chineke tinyere ya ihe gbasara ahụ ike ka foundation anyị bezitali onye ahụ nwụrụ n'obi mgbawa hmm. na-abịa ha n'eti ya ga-anwụọ reverend fada bishọp pastọ ejee checkie ma onye ahụ eji ụgwọ n'ụlọ ụka then ọ bụrụ na onye ahụ ji ụgwọ a gaghị eni ya ọ bụrụ na the family no matter how poor ha dị o nwere ike ọ bụrụ ogbenye ọnụ ntụ ndị na-ele mangoro ma orange ha ga-agbarịgide ego bie ya ebi ụfọdụ na-anụ olu m kịta bie ya ebi jee kwụọ n'ụlọ ụka ka e nwee ike bịa nie papa ha ma ọ mama ha ma nwanne ha nwụnarị fa n'ike Matias Ezeaku wee sị na otu na-eme ụdị ihe a mụnwa agaghị eso na ya na ihe ọ bụ wụ arụ n'ala Igbo maka ka o si na wee dị ka ụlọ ụka ọbụla si wee pe mpe enweghị ụlọ ụka nọ n'ala Igbo ihe o kwesịrị ịbụ bụ mgbe ahụ onye a na-aya arụ e duje ya ụlọ ọgwụ ka e dujere ya ụlọ ọgwụ a tụọ ego ọ bụrụkwa na ọya ya bụrụ na ọya a gaghị agwọta o wee nwụọ ọ wụ oke na ọrụ nzukọ ahụ igosi obi ebere na obi ọma ịtụ ego goo akpati nie onye ahụ jeere ezinụlọ ahụ mgbaru ihe mgbaru because ụlọ ụka ha na-eje mmadụ apụgo that means na mkpụrụ akwụ ewepụ na e wepụgo mmanụ ya mmadụ apụgo na ya bụ ụlọ ụka ọ ezinụlọ a ka e kwesịrị imetụtara ebere hmm. mana kịta bụzi onye nwụọ ụka asị sị bịa weta ego nke a bụ arụ nọmba wan ndewo arụ ọzọ ndị ụka na-eme jidegodi ya ọzọ ha na-ezukọ jidegodi ya nwanne anyị eh, Mathias ama m na okwu nọ n'ọnụ ka nkụ jidegodi ebe a ka hmm. nwanne anyị KC nwee ike eh, tinyewe okwu ọnụ na nke i kwugoro mbụ gbado ebe ahụ oh. anyị ka na-abịa nwanne anyị KC ị nụgolu ihe nwanne anyị nwoke kwuru o nwere ihe ụfọdụ ị ga-atụpụta n'elu ya dịka onye onye nchụaja ah, maazị Mathias ị nwere ike gbanụ ihe ya gị eziokwu nọ na ya hmm. ah, maka a sị ofu aka lụta mmanụ o zuo ọra mana ị bịakwa Ọ nwekwara ndị wụ ezigbo ụnọ ụka na ezigbo ndị ụkọchukwu nọ na ọ wụrọ wa ncha na-ezu ori. Mana nke anyị na-ekwu nọ na ya oge oge ayara m akpọ ụnọ ụka afa Mm. oge mma anyị nwụrụ mma anyị na-ejesi ị nwere ike wenitetụ onu nwanne anyị nwoke oge Mm. nne m nwụrụ Mm. n'afọ ịbụọ gara aga nne m na-ejeta ụka na-ejecha ụka ike o chiri iwe niile a na-echi echi n'ụnọ ụka mm. oge ọ nọ na-aya arụ anọ m obodo anyị oge a ndị maka ụka a mụrụ anyị achọrọ m ịkpọ afa ndị ụmụnne m ndị nke nụgoro di ha jewechara ụka ọzọ ndị ụka ha bịara n'ụlọ ọgwụ na-ekpere mma m ekpere ma ndị ọzọ mana ndị ụka nke ahụ nne m na-eje nwerọ onye bịara mana ọ nwụrụ ala anyị eje ka a gwa ha na a ya-eli ya e bupụtara anyị agbagba list gwa anyị na ụtụ niile o ji na anyị ya-atụ ụtụ niile a iwe hmm. wee m m jụọ ha sị oge nne m ana aya arụ ọ na-atụ ụtụ ya niile na-eje ụka na-aza ụka na-eme iwe niile oge m pere mpe nne m na-amalite 5 o'clock akụrala mgbompere ọ mafụla jee zaa ụka a ma ya ama ọ nwụzie unu asịrọdị okay ka anyị were ọ wụgodu obere ego nye ndị a nne ha nwụrụ unu were tinye aka n'onini mba mana a butere agbakwa list kwuo ego anyị ya-enye ndị ya-abịa na ihe ya ndị ụkọchukwu ya-abịa ụdị iwe adịrọ mma n'ala Igbo ọ dịrọ mma iwe alụ ka ọ wụ ọ nwere ndị ndị ha na-anwụ kịta ndị ụkọchukwu ayara eje because na amụtara ụmụ ji ego mana onye ha ọ wụrụ ha na onye ji ego nwụọ efu hmm. ụkọchukwu niile nọ n'elu ụwa ya-abịa onye isi ha niile ya-abịa because na ọ wụ onye ji ego mana onye ogbenye nwụọ arapụ ya e nwere ike ịsị eh, ụkọchukwu nke obere jee ka i nie ya mana ọ wụrụ onye ụmụ ya ji ego ma onye ji ego ndị ụkọchukwu niile nọ n'elu ụwa ya-abịa because ha ma na ha anawa akpa ha ya-agbagonite ọ dịrọ mma iwe alụ ka ọ wụ ndị wetara anyị ụka wetara anyị ụka lụọrọ anyị skuul lụọrọ anyị ụlọ ọgwụ mana nke kịta ndị ụka wakagidekwa ụka wakagidego ụka ụmụ ogbenye ga-atụgide ụtụ a tụgide ụtụ bụ ofu ụzọ na ụzọ iri tụgide ụtụ a ewere ya lụọ skuul ụmụ ha yara eje na ya bikos anyị amaghị ego anyị amabie na ya ọkwa ndị a na-anara eje ụka ọ ndị a na-anara ejere ụka nọcha n'otu ndị ji ego ndị ekperima na ndị ji ego ndị ụmụ ha ya eje na akwụkwọ mana onye nke ahụ tara afụfụ tinye obi ya n'ụlọ ụka na-eme iwe niile ọ na-eme ọ nweghị ike ụmụ ya enwerọ ike eje bikọs ọ yara akwụnwu ụgwọ a na-akwụ ebe ahụ ọ yiwe abụ ka ọwụ ha lụkwanụ ụlọ ọgwụ alụọ ayara agwọ nwa ogbenye ebe ahụ agwagodi gị ego na-eji eji gba kaadị ị gbafuo ọ dịrọ mma ọ kwesịrị ọ wụrụ na na ndị ụlọ ụka lụọ skuul ebutuo ọnụ ya ụmụ anyị ụmụ ogbenye ọ wụrụ ebe ụmụ ogbenye ya eje jee mụta iwe ha alụ ụlọ ọgwụ emee ego ya epe mpe anyị ma na ọ wụ ego ka eji na-akwado ụlọ akwụkwọ eji na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ na-eme iwe ndị ọzọ anyị ma na ọ wụ ego ka eji na-azụta ọgwụ na-eme iwe ndị ọzọ mana ego a na-atụta n'ụlọ ụka from ofu ụzọ n'otu ụzọ iri and onyinye a na-enye n'ụlọ ụka si were ya na-akwado ya so that ụmụ ogbenye bịakwara ha nwee ụlọ ọgwụ ha ya eje ndị Izrel ha ji esekpụrụ ana n'iru Jizọs wee sị na Jizọs ga-eme ya ha ma na ọ mmadụ bụ chukwu aka ife ebe na-eje na mmadụ bụ chukwu aka ma mgbe m gwa gị na ọ papa m tụwara ime m bụ na ọ papa m bụ chukwu a fụrụ anya tụwara ime m maka ọ mmadụ ka chukwu ji alụ ọrụ bikọs ị sị kịta ka anyị kpebe ekpere ka chukwu bịa were aka ya gbanyụọ dis Facebook ihe ị na-akọ bụ akụkọ

because of ego ije ụnọ ọgwụ maazị ka ndị ụka bịara gwaba anyị na mmadụ na-enye poison ma ụfọdụ ndị dibịa bịa na-ekwu ya ma since anyị bidoro foundation a since 2018 enwenụberọ onye anyị bujere ụlọ ọgwụ a sị na ọ poison ka e nyere ya a ga-eme lab detect ihe na-eme ya nye ya tritment ọ dị mma Ife niile nwụnarịgoro anyị na foundation a bụ ndị ọya katagoro e jee ụlọọgwụ a gwa gị hoo ha dịka nwatakịrị m kpọtara India ebe a. Ndị ụlọọgwụ izizi anyị jere sịrị anyị na ọ tarigo mkpụrụ obi ya na ha ama emenwu ya ndị nyere anyị invitation ha agbanaga. Anyị jee nke ịbụọ ha agbanaga. Ruo nke ịtọ the same thing mama ya wee sị ebe ọ na ụnụ sị na ọ pụta na tiyeta ọ dịwa ndụ ma ọ bụrụ na ọ pụtahọzi no problem adị na life na echebigo mgbe ọ ga-adịrị ndụ na ọ sọ arọ naabọ dị n'iru maka ihe ahụ o bu n'afọ na-abakwụzi ọnya ọ na-aga ijiji a na-eso ya si mezie na ọ dị ndụ afụ ọdụ ndị a wee bupụtewe faịl wee sị anyị debe anyị were aka anyị debe onye ọbụla anyị ga-asụdobe oyibo anyị debe na ọ anyị nwa sịrị ha mee maka anya gọọmenti mere gịnị ihe otu a ha dee eme ya ihe na ha bupụta final size ada asaịn ya maka na chukwu ga-abịa gbuo ha ma chukwu ga-akpụrụ ha onye ha na-atụ anya chukwu ga-eji rụọ ọrụ akpụrụ ha bụ gịnị gọọmenti ha gbawa ọsọ gịnị mmiri n'oge ọkwe na mmiri na-ekwo kịta ndị maka m ji agwa gị na ahụ mmadụ bụ chukwu na mbọsị ọrụ na ndị igbo na-etere anya wee mewe ọkọkọ mmadụ ya gakwuru mmadụ ibi ya ọkụ anụmanụ ya gakwuru kwa osisi be anyị adị mma ka m jụọ gị ihe ọzọ ajụjụ a ka m chọzi iji mechie okwu wee eziokwu gị niile dịka maazụ ka esi pụta kelee chukwu ị fụ na ndị be anyị amadogo chukwu rii before e weta baịbụl anyị na-agụ mana nke a dịgodo iche wee eziokwu gị niile abịa ajụ ajụjụ na-abụ m na-ajụ gị na a bịa kịta na naijiria na Christians Kee ndị na-control the mindset the mindset of millions of ndị Igbo ga-abụ ha kwuo okwu kịta ndị mmadụ enupụta kedu ndị ọ wụ ndị ụka na ndị ụkọchukwu na pastọ ọ kwa ya ha kwuo okwu taa o nwere ọ ndị akịta bụ ihe ga-abụ kwuo okwu kịta n'ala Igbo ma ọkụkọ ma ewu ga-enupụtanụ ngwa ndị ụkọchukwu a na ndị pastọ ahụ kwuo eziokwu gị niile e nwere mbọsị ha bịa n'ụlọ ụka convince gị that yes it is their duty or our duty to fight the government ka ha na-eme ka ị marụ na Chukwu ga-eme ya ka Naijiria dị mma kwuo eziokwu ngwa kedu ihe mezi na ị lapụrọ Chukwu ka ọ tụọ nwunye gị ime chere ka m kwucha oge ị na-ekwu agbaghị chere ka m kwuchaa nwa ajụjụ ụbọchị ị bara n'afọ nne gị ị mara na ị bara n'afọ nne gị ọ hmm. papa gị dinara mma gị chukwu akpụọ gị tinye gị n'afọ mmiri ahụ ị na-anyụpụta n'ahụ gị n'afọ ọ mụọ nwa o nweghị ụmụ nwoke ndị nyụrụ ya na nyụọ ya o nweghị ihe ha nyụtara ọ wụ amara chukwu mere papa gị jiri nyụọ nke ya ọ nyụta ihe mmiri ahụ ị na-afụ e nye gị ya ihere ji ya kpụta nwa nwa mana papa gị nyụrụ ya mmiri a nyụnye mma gị n'arụ chukwu akpụọ ya from ọbara o mekọtaga chukwu akpụkọta gị akpụkọta gị ọ ghọọ mmadụ na-abịa ebe a na-abịa agwa m na o nwerọ ihe dị ka chukwu mgbe a mụrụ gị ị ma na a mụrụ gị ọ chukwu pipigidere pipigide gị dugide gị i were ghọọ mmadụ chukwu ode ịyara mụ awụ m onowu ka esi ayara anọ na efere mba ụwa na-agwa m na chukwu anọrọ ngwa nezie anya ka m gwa gị ị na-akpọ ndị ụlọ ụka ndị ụlọ ụka agwara m gị na imirikiti imirikiti imere ụlọ ụlọ ụka mere metị ya but ihere ahụ ihere ahụ nọ n'efere mba ụwa si n'ụlọ ụka niile nọ na- nọ n'ala igbo na ndị ụkọchukwu niile nọ n'ala igbo na ha wụ ndị wayo ekwere m na nke ahụ nee anya ka m gwa gị obodo a m nọ n'ime ya na-awụ Egypt gọọmenti na-alụrụ obodo ọlụ iwe gọọmenti ka m gwa gị iwe gọọmenti ụgwọ gọọmenti ji anyị wụ mbụ nke nke mbụ ichekọta ndụ ichekọta akụ na ụba imezi obodo ịlọfụta ọlụ Mm. ọ bụ iwe ndị a iwe gọọmenti kwesịrị imere gị ọ wụrọ ụnọ ụka ka m gwa gị dubai a na-anụ afa ya anụ today Afọ afọ iri abụọ na ise gara aga, Dubai wụ ọzara. Dubai ahụ ewu na ọkụkọ nọ n'obodo anyị Naijiria na-agbaga kịta wụ ọzara. Ndị gọọmenti abịa were ma ego ha na-egwute na mmanụ na ego ha ji were lụwa ya lụwa ya lụwa ya lụwa ya ọ dị mma. Ị kpọwa obodo mara mma kịta ya agụnye Dubai. Citizen Dubai ị nara afụ ha anya gọọmenti na-akwụ ha ụgwọ n'ọnwa niile ego mmanụ a na-egwute na naijiria ewere ya lụọ ọlụ ka e ya were ya lụọ ọlụ naijiria ga-adị ka lọndọn ụmụnne anyị ndị nọ na politiks ọ wụrọ ụka ya eje lụọra gị ezi ọ wụrọ ụka ya etinyere gị ọkụ ọ wụrọ ụka ya agbafuru gị mmiri iwe ahụ iwe ndị a iwe gọọmenti kwesịrị ịlụrụ anyị nwanne n'anya ka m gwa gị kwụkwọ iwe ọ wụ maazị Matias ihe niile a wụ benefit a kwesịrị inweta ebe gọọmenti nọ a na-eme bọjetị ka ewewụ bọjetị bọjetị ego ahụ ewepụta ya eji lụọra ndị mmadụ ọrụ mana ekewasịa ya nke batara n'ala Igbo ụmụnne anyị ewere ya tinyechaa n'akpa ha ha yere eji alụ ọrụ ụzọ ị na-ekwu na-esitere Ọnịsha gawa Enugwu anụrụ m na gọọmenti enyego ya ụmụnne anyị ihe karịrị ugboro ịnọ ha ewere ego ya tinye na akpa ọ wụ ụnọ ụka ada chukwu so nyere anyị ike ebilivuru m ebilivuru m ekpere m kpere onwe m ezigbo ekpere ebilivuru m that na yes chukwu sị that na na ụkọchukwu ya ekpere ya ekpere mana ebilivuru m ekpere m kpere onwe m chukwu na-aza m ya mana chukwu so nyere anyị ike ịtụkwasị onye nrịanrịa aka kpere ya ekpere ọ gbakee chukwu na-agwọ ọrịa mana ọ nwere ụfọdụ ndị ụlọ ụka ya agwa gị sị gị ejere ụlọ ọgwụ ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nwụrụ n'afọ ime abịa sị ha ejere ụlọ ọgwụ amụ nwa abịa sị ha ee anwakwara anwa aṅụ mkpụrụ ọgwụ ọ wụrọ chukwu kere ọ wụrọ chukwu kere ndị na-aṅụ ọgwụ echetara na oge anyị pere mpe o nwere ofu ụlọ ụka pụtara abịa sị anyị na ile nyonyo nyonyo tv na ile anya na ị ya eje ọkụ mmụọ mana kịta ụmụ ha ka na-enecha nyonyo telivishọn hmm. ụmụ ha na-ele nyonyo telivishọn oge oge igwe eji ekwu okwu fụtara ọhụrụ ọ nwere ndị ụlọ ụka sị ejikwere ya na ọ wụ antichrist na ọ wụ ndị ekwensu wetara igwe eji ekwu okwu na iji ụzọ eji ekwe igwe eji ekwu okwu kwuo okwu na i je n'ọkụ mmụọ mana ọ wụ igwe eji ekwu okwu ka eji agbasa ozi n'ụwa niile i je n'ụlọ ụka niile nọ n'elu ụwa ọ wụ igwe eji ekwu okwu ka eji agbasa hmm. ozi ọma so ihe m na-eme ka ị mata wụ chukwu ka na-agwọ ọrịa mana ndị ọjọọ na-eme ha tụkwasị gị aka n'isi asị gị na agwọla gị were ọrịa karịrị akarị tinye gị n'ime ka dị ebilivu na ụkọchukwu ya sị gị bịa goro goro mmiri ị ṅụọ ya ị yarazị anwụ anwụ mana n'ụlọ ụka ya ndị mmadụ na-anwụsị ebilivu na ụkọchukwu ya sị gị bịa were akwa ọcha na i were ya i were ya fee ebe gị business gị agawa chineke na-aza ekpere ọ iwe mụwa bilivu maazị matias achọrọ m ime ka ị ghọta na na na chineke ọ sị o nyena anyị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ o nyena anyị ike ịgwọ ndị ọrịa anyị ọ wụ i kwere iwe ị na-ekwere ayara alụrụ gị ọlụ ọ iwe i kwere ya alụrụ gị ọlụ otu anyị dị kịta i kwere na chukwu na-agwọ ọrịa ọ gwọọ gị ọrịa mana i je kukọta ndị ụlọ ụka niile nọ n'elu ụwa kukọta ndị isi ụlọ ụka niile nọ n'ụwa gị nwa na-agwọ ọrịa obi gị agwana gị na chukwu anaghị agwọ ọrịa ọ yara agwọ anyị yere ekwu maka na ụfọdụ ndị ụlọ ụka na-eme iwe ọjọọ maka ndị ụfọdụ ndị ụkọchukwu na-eme iwe ọjọọ asịzie ụlọ ụka niile nọ n'ala Igbo ndị ụkọchukwu niile nọ n'ala Igbo ha ghọta m kịta na m sị na enweghị Chukwu ihe m na-ekwu ruo echi Ehe. ihe m na-ekwu ruo echi bụ na chukwu bụ mmadụ nọ n'ime mmadụ afụla anya gbam dịka i si wee kwuo na na ọ bụrụ na ndị ụka ndị enwezikwa mgbe ị sị na ọ bụrụ na chukwu pụta ife i kwu kịta bụ na ọ bụrụ na ndị isi ụka pụta my brother ndị isi ụka pụta chukwu apụtago mụ na gị pụta chukwu apụtago and ọ bụ na anyị jee agha merie kedu onye anyị ga-enye otuto ọ kwa chukwu ahụ anyị na-ekpere ah, ọ nwere ndị ụkọchukwu ọ nwere ndị ụkọchukwu na-anụkwa iwe chukwu na-ekwu gị wụ na ha yọọ chukwu sị ọ m je iwe je a chukwu sị ha ejere ha yere eje

na ọya ga-adị mma na egwu atụna m egwu atụna ezinụlọ m na ọya ahụ na-efe efe na o fegharịchakwa na o yere elute ebe m na o yere elute ebe famili m na ọ iwe Chukwu gwara m nke m nwakwanụ Ama- ebe ọ na ama- Matias Iwe- iwe Chukwu gwara m ọ, iwe Chukwu gwara m ebe ị nọ o, n'ụbọchị taa wụ abalị iteghete

enweghịzi ihe gbasara gị na ọya izuchekwakwa ị na-anụ enegwara gị ebe m na-eje adoreshọn eji ebere mgbe ahụ ọ sị na ah. jizọs ekwuo ihe n'isi m n'ọnwụ a ka ọ na-agwa na ọnwụ ike abụghọ maka m na nke abụghọ maka m na ọya abụghọ maka m ị na-ege ntị ị na-eti amen my brother isi ka a na-asa gị isi ka a na-ekpu gị ka anyị kwuru n'eziokwu ọ bụ ikweta ọrụ ifuru anyị kọntinu ikweta na-eri ikweta ọrụ similar ọrụ ọrụ mkpịsị kwuo mkpịsị kwuo ihe ị ga-ekwu Okay. program anyị atọka program anyị atọka ifuru ndị igbo kọntinu na chukwu ekwuona n'isi ya na m agaghị anwụ na ị gaghị eje ụlọ ọgwụ brọda anyị agaghị enwe ụlọ ọgwụ ahụ and ihe a ka ndị ụka na-eme mere anyị ji daa ụbịam Mana ofu ndị fada ụka- ka ndị ụka ofu na-arụ ofu ọrụ. onye ofu gee ntị ya ka m gwa mkpịsị ihe ị ga-ekwu o nwere ihe maazị izu kwụsịrị anyị na-eme onye kwuwe nwanne ya izu onye ị chọziri ịkwụsị ị kwụsị m kwukata kịta ọ bụrụ na ọ dị ka ozugbo i nye m saịn m kwụsị nyanwa na kọntinu mba i nye m 5 seconds ma na ọ dabara biko mma mma akwanyere gị ugwu ka m chịkọta biko ee ihe m na-ekwu eme gbafuo m n'uche i nee anya kịta anyị kontinue ya otu a ee mm. my brother ka ọ yara dị ka ị ka na-asị na a na-akpali Chukwu enwe ka anyị ya-esi kwuo ọ bụzie ịkpali Chukwu ọ bụrụ na mm. obodo dị iche iche ọ bụrụ na onye nọ kịta na kọntrị gị agaghị aṅụ mkpụrụ ọgwụ ọ bụrụ na China alụghọ Malaysia alụghọ India hmm. alụghọ hmm. i wee sị and gị nwa ị chọghị ịdị afta because of gị ị chọghị ịdị afta ka ụmụaka ya baa into that medical science malụ ka esi emepụta ya gbaa hmm. mbọ ya maka na Chukwu ekwuona na ọya abụghọ nke gị enwekwa ebe anyị ji azụ eje ị na-ege ntị na ebe ha na-eme ekpere ụfọdụ mgbe a sị anyị dee mkpa anyị n'akwụkwọ weta ya n'ama ekpere ka a mụọ ya ọkụ ihe a bụ crime against human- humanity ị na-anụ ihe m na-ekwu enweghị ihe m dere n'akwụkwọ ahụ anyị so nzuzu chebu ihe a bifọ enweghị ihe m dere n'akwụkwọ a ga-eme ka naijiria nwee ọkụ nwee ọrụ na m na anyị dị 20 graduatia na skuul nweta ọrụ 18 ndị ọzọ ma ọ 19 ndị ọzọ enweghị ọrụ ọ kwa ị ma na ndụ m dị at risk agụụ nwere ike ime ndị ahụ echi eje oshi nọmba wan godo ihe a na-asị na jizọs na-enye ọrụ na naijiria ihe a crime against humanity gị bịa ka jizọs nye gị ọrụ gị bịa susi ihe na-enye ọrụ n'obodo gọọmenti Ị- ka gọọmenti si enye ọrụ bụ like izuchukwu ekwubu gị ya na ọ bụrụ na ha nye anyị mmiri nye anyị ọkụ sị rapụgodu enye anyị ọkụ nkịtị izuchukwu kwuru ya mụ na izu na gị nwa anyị nwere ike tikọọ aka ọrụ rụọ nnukwute indọstrị ga-akpọpụrụ anyị at least 15 16 graduates out of the street ndị nọ na Shoprite esi flọ kịta ama na-eche echiche ka anyị esi kidnap mmadụ ọkwa eziokwu o nwere ka ọ dị na be anyị taa ebe a Chukwu bi ebi ebe anyị chebuzi na anyị bụ Chukwu ebe a Jizọs lụrụ ụlọ biri na ị gaghị aga isi obodo oyibo nata ọ bụ na i bu jizọs n'isi buru ya aka nri na aka ekpe ị gaghị aga nweta atụmọpo pastọ gaa na-agwazi gị na ọ ma jizọs na ọ nya nwa founder of jizọs ọ na-aga with sekuriti n'ime ụlọ ụka ahụ ọ na-ezi ozi a ha na-ezi with microphone mmadụ yiri suutu na-aga ya n'akụkụ otu a gosi na mmadụ bụ chukwu ichekwu ya na-ege ntị na ọ bụrụ na pastọ gị ekwuo na mmadụ anọghọ n'ime chukwu alụ ọrụ ee ya rapụ iji eskọt na-aga ya rapụ iji polisi na-aga polisi ahụ o ji aga bụ the practical way of it the solution to secure him in a normal human reasoning rapụzie nke chukwu chọrọ chukwu nwere ike pụta ma buru moto ya tụnye n'ime mmiri nke ahụ dị iche mana ihe anyị na-ekwu bụ ihe na-eme na mba ụwa Ihe mere ọ ya adị gbasa ọrụ taa na Amerịka ma ọ na Europe ebe etu nke abalị nawabeghị bụ mmadụ etren na sekuriti atinye kamera tinye ọkụ are you getting me now eh? ka ọ yara dị ka anyị na-ekwu otu God wrong bụ otu na-anọchite anya ụka fa wee nọrọ a na-egbu Christians ha wee nọrọ a kpụrụ onye isi nnọchite anya ee eh, eh, CAN ahụ ndị Boko Haram wee kpụrụ ya nọọ n'ọnwa ịtọ n'ime ọfịa tupu egbuo ya mgbe ahụ nwoke a nọ n'ọnwa ịtọ n'ime ọhịa ọ bụ na ndị a tie mkpu sị anyị nupụta n'igwe ka anyị gwa international community ihe na-emenụ ebe ọ na Naijiria gọọmenti na ọ nyịgo ha ịnọ n'elu ị gaghị agwa m na Naijiria gọọmenti ama anọnwu n'elu were mmiri ọkụ wugbusie ihe niile a sị na ha na-eme Boko Haram ma wosara ị gwa m ya m ga-asị gị na asị mana ha nwa ma ihe a na-eme onye ọbụla chọrọ abịa then a sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị ndị anyị na-enekwa anya a sị ndị bụ okenye a bụ ndị a sị na ha na-anọchite anyị n'ilu Chukwu maka na ọ bụrụ na ị gụọ Baịbụl a sị na Jizọs batara n'ụnọ ụka ebe a na-ere ihe na-eme ihe na-adịghị mma anyị rapụzi a sị na a na-eme ihe na-adịghị mma be ya a sị na ọ tọpụrụ ụdọ dị ya n'ukwu pịawa ndị ahụ practically o jeghị gbawa sịwa I receive I cast you I bind you ee maazị ka esi ka m jụọ gị ọzọ ya crusade anyị abụọ atinye echeta mgbe anyị na-ejeje crusade ma n'Enugu na ebe dị iche iche n'ụlọ ekpere anyị na-eje a sị na ọ na crusade afọ this crusade ata aga ya Jizọs to change Nigeria ọ dị mma ọ bụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ mana eziokwu n'isi ndị ụka ọ bụ ihe ọjọọ bụ eziokwu ee ihe mụ anyị ekwu na nke ahụ dịka m kwuru n'izu ihe i kwetara na ya ihe ya-alụrụ gị ọlụ Hmm? ekpere ahụ a na-ekpe chineke nwekwara ike iji ya rọpụta mmadụ onye ya-echenji naijiria ihe anyị na-ekwu na protest protest protest through ekpere a na-ekpe chineke nwere ike ịrọpụta ofu onye ga-akpọkọ ndị mmadụ sị ngwa bịanụ ka anyị gaa chineke nwere ike ịrọpụta ofu ụkọchukwu nwere ike ị makwara na akwụkwọ nsọ sị obi obi ọgaranya ọ dị chukwu n'aka ndị isi ụlọ ụka ndị na-akpọkọsa afa kịta chukwu nwere ike ịtọn ofu onye ha obi ya ọ sị ngwa bịanị ka anyị gaa ndị ahụ na-ekpe ekpere ahụ kweta na chineke je-agbanwo naijiria chineke je hmm. agbanwo naijiria ọ ihe mụnwa kwuru anyị bụ ndị nzukọ nsọ ụlọ ụka nke m na-ejebu ee nke a nọ wee zụlite m na ya anyị mesịrị bie akwụkwọ maka naijiria nọ na nsogbu kpebe ya a sị na bifo m nata oriri na year 2000 na m ga-amụta ka e si ekpe ya year 2000 maka ama m na ị gaghị abịa n'ụlọ nsọ a na-aga mgbe ahụ data ụlọ ụka na-aga mgbe a ị na-anya isi na enweghị onye dị nsọ chukwu rọpụtara nne ya na be anyị niile which means na anyị ncha ya-ejezi ọkụ mmụọ dịka e si wee gwa anyị na baịbụl na anyị nwere ọkụ mmụọ nwee paradaịs na-ege ntị year 2000 na 2020 kedu nke ka mma n'anya nke i ji bụrụ mmadụ ese the year 2000 and the year 2000 ndị ụlọ ụka m jiri bie akwụkwọ maka naijiria nọ na nsogbu a sị na ọ bụrụ na m ekpetaghị ya na m ama anata oriri dị asọ mana anyị na-ekpe ya mgbe ahụ na-enye anyị hopu na anyị kpesịrị ya naijiria adị mma okay maka ewe aghọta mbọsị ụkọchukwu bịa kọwara anyị the akwụkwọ ihe ọ mean na e kpebe ya naijiria dị mma so year 2000 na year 2020 kedu nke ka gị sọft n'alụ ka naijiria niile sọft n'alụ not only you mụnwa to mụnwa to mụnwa hmm. ee o nweghị ka e si 2020 aka m mma n'arụ bikos mgbe ahụ ị na-ekwu awa kịta ee ama m ebe m nọ mana ị bịa na mmepe mmepe na ọganihu obodo ee mgbe ahụ ị na-ekwu kịta ka mma karịa kịta thank you daalụ chukwu gọzie gị ma mụ onwe m matias ee eh, onye ga-asị na year 2020 na adịrọ na hait ma ọ bụ agba mana ihe anyị na-ekwu okwu bụ mmepe dịka i si wee kwuo like mgbe mmadụ nwere ike iwere 1000 gote nri ya na famili ya eri ya iji eche ka anyị si na-akụ obere nwa mgbe anyị na-ekwu mgbe anyị na-ekwu oke ntọntọ adịrọ mgbe anyị na-ekwu oke igbu mmadụ adịrọ mgbe anyị na-ekwu atịtị sekuriti ka adịtụ ebe anyị nri dị cheap adịghị na kọsụkwa n'ihe niile ahụ a na-abụ gịnị na gọọmenti mere ihe gọọmenti ji aka ha mee ihe ka ọ dị chief ọkwa ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu then ihe a dịka anyị na-ekwu mgbe gwa gị ka m kọwaziere gị ya ụnụ ka ọ bụ na-elote mgba na-asa anyị anyị bịa so osid n'isi naijiria maka mgbanwe naijiria mụnwa na-ekwuzi okwu anụnwa na ama ajụ gị ya ihe a bụ ori Izuchukwu sị onye mara ebe ọ kwụ ya kwụdosie ike ee ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu ihe a bụ ori isi ka ụka na-asa anyị

ịfụgo nsogbu anyị nwere ọ bụrụ ọ bụrụ- ọ bụrụ- ọ bụrụ- kedu nke ka mma na ọsụ na nke ọ na-aga ọ bụrụ na ọ bụrụ na m chọ- ọ bụrụ na m wudo onye aha m ma kpọọ gị n'ụlọ ụka m ebe a Eh? Ehe. Ọ bụrụ na Ngwa gee ntị. otu a mụwa nọ kịta- otu a mụwa nọ kịta Mm. eh, enwere m ofu ụlọ ụka m na-aga mana Mm. ụlọ ụka ọ wụla m bara na ya eh, ị bịa kwue ihe okpukperechi m Eh, obi m ka m tiwezie ọ nwụrụ ụlọ ụka nna nna mana m banye n'ụlọ ụka otu a mụwa odogwu ka esi nọ na m banye hmm. n'ụlọ ụka ụkọchukwu na-ezi ozi ọma amarago nke wụ ya na nke na-awụrọ ya ndewo nwanne anyị Matias nkeji m na-enye wụ nkeji ikpeazụ nkwụsị ya nke a nkwụsị ya nke a anyị ekwuchi otu nkeji gaa n'ihu oge gị ebidogo ugbu a daalụnụ ụmụnne m ndị Igbo na-ege anyị ntị bikonụ wụchaanụ ntị ka anyị ghara ijizi n'afọ a Chukwu dawa iberibe ọ bụrụ na i jehọ skuulu mmadụ akụziere gị akwụkwọ ị gaghị abụ grajueti enweghị Chukwu ga-abịa na ya ada kụziere gị ABCD ndị ndị Igbo ka m na-agwa okwu a because nwanne anyị nwoke Izuchukwu sịrị ị mara ebe ị kwụ kwụrụ that is what makes you a human being ọ na ị na-ekwu so na ọ wụ ị na-ekpe ị na-alụ ị na-ekpe ị na-eme gịnị ị na-alụ ọrụ ị na-ekpe na-alụ ọrụ mgbe ụka bịara tinye krusedi ka e kpee ekpere ka naijiria nọ na nsogbu dị mma wana ha tinyere protest ga-enye aka ka ndị ka anyị mma tinye ọnụ n'okwu ahụ nke a wayo ka ọ wụ ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu kịta so ka ị ghọta ihe ọzọ m na-agwa ụmụnne m ndị Igbo bụ na mmadụ bụ Chukwu a fụrụ anya onye sịzịkwa m na mmadụ abụghị Chukwu si wepụ Buhari na oche eze Naijiria taa taa gaa na ọ bụ Chineke na-achị Naijiria e wepụ mmadụ dị ya ka anyị kwuru n'eziokwu a bịa n'Enugwu steeti be nna m si taa gaa n'onye n'ebe a Chukwu si wepụ mmadụ dị ya ị ghọta ihe na-ekwu na ikwugide ya ruo echi ebe a nkwụ ndị a na-eme ọ na-awork ada onye maka China na-eme ọ na-agalụ fa Japan na-eme ọ na-agalụ fa ọ bụrụ na ndị ụka ụka kwesịrị ịbụ asachasịa ụdị esizi there is no stain ịghọtago ọ bụrụ na ụka apụta onye anụmaghị message ana m ekwu ya ọ bụrụ na ha pụta ma anyị ka anyị malụ na ekwentị bụ our problem a na-atụ alo ka ị ga-esi wee fight ya na-agba mbọ obi abịa m mma mana ụka emego tata na onye igbo nweta visa America a sị ya jee tụọ mmamma na ọ miracle ị na-anụ ihe na-ekwu onye igbo nweta visa london a sị ya jee ụlọ ụka jee tụọ mmamma na ọ mira